Donc an bɛ bɛɛ bisimila bɛɛ lajɛlen k'i bisimila kunnafoni telima sanfɛ min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele mohamɛd kumatigi kunnafoni daminɛla an bɛna taa jamana kɔkan an bɛ kunnafoni daminɛ ni jamana kɔkan kibaru ye i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye etazini ale ni iran olu ka kɛlɛ kɔni a bɛ kɔmi kɛlɛ in kɔni banna sabula u ye fɔ ka bɛn kɛ u bɛnna ko la ko minnu kan ka kɛ minnu kan ka fɔ minnu yɛrɛ kan ni juru sarali kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ fɛn in kɔnɔ kɛlɛ in kɔnɔna la u ka cɛba min sara n'o de ye ali akimi ali akimi ale ka laseli kɔni tun ma kɛ nka komi bɛn kɛra kow la iraniw kɔni y'a labɛn fɛn mun ye kalo kura min bɛna jɔ n'o ye zuye kalo ye o tile naani a ka laseli kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ a fadugu la a fadugu n'o de ye marisi hadi ye marisi hadi kɔni ko in kɔni bɛɛ lajɛlen don ka taa yen k'a daminɛ zuye kalo tile naani fo ka taa se zuye kalo tile kɔnɔntɔn ma janaja ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'a bila wa u ko k'u ma yafa maa si ka dugawu ma kɛlɛ in kɔnɔna la n'u ka gɛrɛgɛrɛ sera maaw ma ma jamana wɛrɛw ma k'u bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen ma ko ni ala sɔnna ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ marshad fɛn mun ye u ka belebele a ka laseli o hukumu kɔnɔna donc hali ka bi an bɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa bamakɔ bamaɲare i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka taa kartiye min na o de misabugu i b'a ye k'a fɔ misabugu an balimamuso kɔni u taara ale bɔnɛ a ni na fo a ka so ko in yɛrɛ kɛra cogo di a tɔgɔ de ko ma jakite ma jakite a si bɛ san tan ani wɔɔrɔ la a yɛrɛ ye buguninka ye nka ale kɔrɔmuso de n'a cɛ bɛ misabugu ale kɔni bɔra buguni k'a bɛna dɔ kɛ misabugu a wuli kun tɛ bamakɔ ye nka a wuli kun ye k'a bɛ taa damanda la a kɔni nana a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ i b'a ye k'a fɔ dimasidon an kɔrɔ yan san de nana bamakɔ bamaɲare san in y'a sɔrɔ dugu kɔnɔ a kɔni nalen sabula olu yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ du in nabannen tɛ ale nalen ale y'a sɔrɔ kɔrɔmuso kɔni n'a cɛ bɛ so kɔnɔ ale ma sɔn ka se a selen wɛrɛnda kɔrɔla la a ye fini ɲiginnen ninnu bɔ waati min na k'i da k'a bɛ dɔ suna dɔw de kɔni donn'a kan an balimamuso in kan olu kɔni ye a bɔnɛ a ni na nka ko in kɛlen ka ban i b'a ye k'a fɔ a balimamuso cɛ o de nana ka n'a sɔrɔ ma jakite a kɔni kun cilen dalen a bɛ joli la ale ma sɔn ka fɛn fɔ a furumuso ye a taara sariyatigiw wele u nana u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli boloda u y'a jira k'a fɔ yanni ma a ka bɔnɛ a ni na waati min na minnu donn'a kan olu kɔni u ser'a ma sabula u jɛra a fɛ u bɛɛ lajɛlen binn'a kan u nana ka o nɔ sɔrɔ a la nka ɲininkali bɛ yɔrɔ jumɛn jɔn de ye nin kɛ ninnu ye nin kɛ ka da kun jumɛn kan o kɔni ma dɔn nka kabini o kɔni kɛra a ko in kɔni kɛra ta wulila sunkalama ye bɛɛ lajɛlen bɛ kule la fɛn min ye ma jakite a si bɛ san tan ani wɔɔrɔ denmisɛnnin cini a kunkolo digilen ɲuman jabew dalen a labɛnw sabatilen k'a bɛna taa damanda la ale ka damanda kɔni o kɛra lahara ye ko min bɛ sen na fɛn mun ye finitigilamaw ye olu ko ko ko in tɛ bila tan u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw u bɛ ɲɔgɔn na nka kunnafoni laban min n'an y'a sɔrɔ kunun kɔ an kɔrɔ u ko ko a bɛ kɔmi sɔmi kɛlen don maa fila la u ye olu kɔni minɛ nka u m'u bugunnatigɛ kunnafoni min bɛ yen sisan o de nin ye an bɛ dugawu don kɛ ma jakite ala ka saya k'a ma lafiya ye barabara dali ka nɔgɔ ni silamɛ fɛ ma an b'an to kayi yan an bɛ taa kayi kɛrɛfɛ sajola à quatre-vingts kilomètres de kayi i b'a ye k'a fɔ sajola fɛn mun ye an ka tɔn minnu n'olu sigilen don ka sariya ko ninnu minnu bɛ ka sariyaw bato minnu tɛ k'a bato n'o ye DGCC maaw ye u kɔni taara sajola ani kurukoto i b'a ye k'a fɔ station tan ani kelen u ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen datugu yɔrɔnin kelen ka da min kan a na kɛ u tɛ ka sariyaw labato a na kɛ faso ye min fɔ sariya minnu kan ka labato a na kɛ taji da ye i b'a sɔrɔ u bɛ ka feere kɛ cogo dɔ la sariya ma min fɔ DGCC ma olu kɔni ma don fila la fɛn mun ye kuruketo lamini ani sajola lamini station tan ani kelen u y'a bɛɛ lajɛlen datugu wa a tɛ da yɛlɛ f'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan ka kuma fɔ kuma min bɛ faamu sariya min kan ka boli kan n'u bɛ boli kan waati min na station ninnu bɛ sɔrɔ ka da yɛlɛ an bɛ waati min na i ko sisan kayi donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ to mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲa bɛn kɛra kan k'a fɔ ko motobaw tɛ boli dugu kɛrɛfɛ dugu la u hali n'u bɛ boli duguba kɔnɔ kilométrage hakɛ dɔ bɛ u tɛ se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa n'a ma ɲa bɛn kɛr'o kan a tilala k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko o moto kelen minnu n'a b'an bolo ko k'a immatriculer k'a bugunnatigɛ sabula minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen bɛ sirabakow hukumu kɔnɔna ma n'o de ye madamu danbele madina sɔ a kɔni a wulila a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininkaliw kɛ ka maaw ɲininka kosɛbɛ kosɛbɛ ni ka maaw hakilina ɲini k'a dɔn a yera k'a fɔ ko bolifɛn fɛn fɛn n'a bɛ ka boli faso maliba in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bugunna kan ka tigɛ n'o ye plaque d'immatriculation ye o matriculation in ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kan k'a sara sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn mun ye sefa wari ba fila ani kɛmɛ naani k'i b'o sara nka o k'a sɔrɔ vignette b'i bolo o k'a sɔrɔ fɛn mun ye certificat de nationalité o b'i bolo a n'a sɛbɛn fura wɛrɛw bɛɛ lajɛlen Madina sɔ kɔni y'a gɛlɛya k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi sariya min n'a bɛ ka fɔ tan maa o maa n'i m'a labato ayiwa gɛɲɛ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'o ye minnu tɛ sariya bato maa o maa n'i ma sariya in kɔni labato i m'i ka moto bugunnatigɛ kɛ sɛbɛn minnu fɔra i ma se k'olu dilan i k'i sigi n'a ye fɛn fɛn n'a y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'a laɲini an bɛ waati min na i ko sisan hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa sidafiriki fɛn mun ye i b'a ye k'a fɔ kabako min kɛra sidafiriki a ye maaw dabali ban u kamana na fɛn mun ye sidafirikɛw ka peresidan n'o de ye seri fosa seri fosa a kɔni a tun y'a fɔ sidafirikɛw ye a mɛnna ko bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn ta sariya ye jamana ye sariya minnu fɔ ka sɛbɛn minnu ta ko bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn ta i m'a kɛ dunan ye i m'a kɛ dugulen ye jamana ye sɛbɛn minnu ɲini ko bɛɛ lajɛlen k'a ta nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye dimanche don an kɔrɔ yan a ye wulikajɔ boloda maa o maa de bɛ yen n'i ka sɛbɛnfuraw kɔni dafalen tɛ a ye bɛɛ lajɛlen refule a ye maa min refule o don a bɛ t'i jɔ maa ba fila maa kɛmɛ wolonwula ani kɔ a ye o bɛɛ lajɛlen kɔni refule ka bɔ sidafiriki ka tila ka kangarida k'u ye ko nin t'a bannen k'a bɛ don sidafiriki womisɛnnin bɛɛ lajɛlen na maa o maa de bɛ yen n'i ka sɛbɛnfura kɔni dafalen tɛ i ye jamanaden ye i tɛ jamanaden ye ale mago t'o la nka jamana ye sɛbɛnfura minnu ɲini ko k'a dilan a jagoyalen de k'a dilan n'i m'a dilan a sariya ye min fɔ o bɛ k'i la an bɛ waati min na i ko sisan sidafiriki donc hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru kunnafoni ma sama ka taa tɔnbɔkutu n'an taara tɔnbɔkutu i b'a ye sɔrɔsiw ka kulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko secteur 3 dugukolo ko secteur 3 dugukolo ko i b'a ye k'a fɔ u ye baaraba de lamaga tɔnbɔkutu i b'a ye k'a fɔ u ye mobili fila de lajɔ mobili minnu kɔnɔna tun falen don moto Haojin ni Apsonic la a falen don tɛp ɲininkakali bɛ yɔrɔ min na u kɔni kelen ka fɛnmisɛn tigi sofɛri ni a nɔfɛmaw la u kɔni ye maa naani sɔrɔ ka o minɛ o maa naani minɛlen sofɛrikɛ ɲininkara ko ayiwa k'a dun bɛ cogo di sofɛrikɛ m'a sɔrɔ ni kuma ye a ko ale ye ciden gansan de ye ko moto ninnu dira ale ma sabula ale ye transporteur ye k'a ka taa n'a ye ɲininkali kɛra a la ko moto ninnu kan ka taa min u taafan ma dɔn moto ninnu bɔra min o ma dɔn moto ninnu yɛrɛ bɛ taa di jɔn kelen de ma o fana ma se ka dɔn u kɔni y'u sezi an bɛ waati min na i ko sisan a ŋunuŋunu kuma yɛrɛ bɛ ka fɔ moto fɛn fɛn n'a minɛna moto minnu minɛna ka tɛmɛ ko fɛn mun ye k'u bɛ ta ka di an ka sɔrɔsiw ma an bɛ waati min na i ko sisan u ye moto minnu minɛ moto ninnu bɛ t'u jɔ fo moto bi duuru ani kɔ nka i b'a ye k'a fɔ yan'o ka ci juin kalo tile tan ani kelen don u ye moto dɔw minɛ ni moto ninnu ɲɔgɔn na a taar'i jɔ fo moto kɛmɛ ani kɔ ɲɔgɔnna la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye opération secteur trois dugukolo ko an b'u fo kosɛbɛ an b'u fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na fo min ye état major des armées n'o de ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a kɔni y'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn ko faso ko k'i mana fɛn fɛn kɛ faso ko la k'i y'a k'i yɛrɛ ye a ye nin kɔni fɔ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw nisɔndiyara ka bɛn ni nin ko in ye an bɛ waati min na i ko sisan Donc hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni ma an sɛnsɛn ka taa Bafulabɛ cercle la n'an taara Bafulabɛ cercle la kɛrɛnkɛrɛnyara dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko futuba futuba yɛrɛ bɛ commune min na a bɛ fɔ o de ma ko commune de ɲanbiya ni ɲanbiya tɔgɔ fɔra a b'an hakili jigin sitakɔtɔ a b'an hakili jigin lengekɔtɔ i b'a ye k'a fɔ nin dugu in min filɛ nin ye futuba sanpɛrɛn kɔni a ye tiɲɛniba kɛ an balimamuso dɔ kun sabula sanpɛrɛn jiginna an balimamuso ka du kan ka du in kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ so fɛn fɛn bɛ yen so in kɔni bɛɛ lajɛlen binna nka min ye tare tare an balimamuso ye ale tun n'a denmuso de bɛ yen fɛn mun denmuso in bɛ san seegin ɲɔgɔnna la nka basi foyi m'u sɔrɔ basi foyi ma den sɔrɔ wa basi foyi ma ba yɛrɛ sɔrɔ nka fɛn mun ye soko ye futuba kɔni an balimamuso in a ka soko kɔni banna nka a tilala k'a lakɔlɔsi K'i b'a ye k'a fɔ san o san ni samiya donda sera Kayi mara la sanpɛrɛn ka teri ka tiɲɛli kɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na, i b'a ye k'a fɔ o sanpɛrɛn kelen in ye tiɲɛli kɛ an fɛ yan, a y'o tiɲɛli kelen de fana kɛ Yɔrɔsokaw fɛ yen, i b'a ye k'a fɔ o tiɲɛni in kɛra don min na, a bɛ komi a y'a ladi ɲɔgɔn ma faso Maliba in kɔnɔ, nka kɛrɛnkɛrɛnyara Kayiba Jabagatɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi sabula samiya dondaw fɛ sanpɛrɛn ka teri ka tiɲɛni kɛ o bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ dɔnku sanpɛrɛn kɔni jiginnen an balimamuso in ka so kan an bɛ waati min na ko sisan dugulamɔgɔw ye baara ɲumanba kɛ sabula u farala ɲɔgɔn kan u y'a dɔn k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya ko nafa b'a la ko sigiɲɔgɔnya maa ka ko y'i sigiɲɔgɔn ye ni ko y'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko a y'i yɛrɛ sɔrɔ dugulamɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan k'an balimamuso ka so jɔ k'a d'a ma a kɔni yɛlɛmana so in kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan a kɛra i n'a fɔ ko sanpɛrɛn jiginna so min kan nin tɛ nka nin bɛ mun de kofɔ bɛn ani kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la nin bɛ o de kofɔ dɔnku hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sɛnsɛn ka taa kerena n'an taara kerena a bɛ jɛnɛ kofɔ sabula kerena ni jɛnɛ o ye kilomɛtiri bi naani ani duuru ye i b'a ye k'a fɔ an ka finitigilamaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u kɔni ye bombardement min kɛ jugu kan, jugu min n'ale tɔgɔ ko Umaru Bari, u b'a wele ko cɛ kelen tɔgɔ caman, dɔw b'a fɔ Umaru Bari, dɔw yɛrɛ b'a fɔ Umaru Kerena, Kerena in dara a la sabula a bɛ yɔrɔ min yen de tɔgɔ ko Kerena, nka tɔgɔ min b'a ka wolosɛbɛn sanfɛ o de ye Useni Bari Mawdo, Mawdo in ye fulakan ye, fulakan o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko belebeleba, a n'a ka belebelebaya cɛ in y'a ka juguya damina kabiri lawale i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye depi mujawo bɛ mali la waati min na a tun bɛ olu nɔfɛ a ka kannagɛlɛya n'a ka juguya u y'a ta ka taa bila jihadisiw fan fɛ ka ɲɛmɔgɔya d'a ma o ɲɛmɔgɔya dilen a ma a ye degun lase mali kɔnɔ fan caman ma a y'a daminɛ sikaso ka bɔ sikaso ka taa yɛrɛ sɔrɔ burukina a ye degun lase maa caman de ma mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni daga bɔra an da la ka sababu kɛ an ka finitigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an b'a fɔ ko sajo kamara sajo kamara min fatura an ka ministre de la défense n'aw hakili b'a la an delila k'a fɔ kunnafoni na ka tɛmɛ a nana ni drone akinci minnu ye mopti mara la ni maaw hakili b'a la o drone akinci de kɛra sababu ye o kelen de kɛra sababu ye ka nin jihadisi belebele a n'a ka ekip k'a daga bɔ an da la hali n'o y'a sɔrɔ sajo kamara ka fatuli A dimi bɛ an dusukun na halisa an b'a dɔn k'a fɔ nin waati na dimi bɛ ka bɔ dɔndɔni sabula minɛn minnu nali kɛra ale sababu ye o minɛn kelen bɛ ka juguw ta tiɲɛ an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni b'an sama ka taa ganbi n'an taara ganbi an bɛ taa ganbi kungokɔnɔdugu dɔ la nin ko in kɔni kɛra dabalibanko ye dugu in na i b'a ye k'a fɔ an balimakɛ min bɛ yen n'o ye an fa ye parce que dutigi don ale a dencɛw ka ca tunga fɛ kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ a denkɛ dɔ bɛ yen o kɔni nana muso furu la waati min na o kɔni y'a ka muso ladon u ye kalo saba de kɛ u bɛ ɲɔgɔn kan o kalo saba in kɔnɔna la fɛn mun ye burankɛba in a tora ka muso in tantu kosɛbɛ ka to k'a wale ɲuman dɔn ni ka to k'a ka ɲumanya f'a ye jaja ko in kɔni bɛɛ lajɛlen kun ye de ale denkɛ maa taa ale ka se ka plasi sɔrɔ Denkɛ in taalen ma sisan tunga fɛ muso in kɔni tora yen jaja muso fɛn fɛn furulen bɛ du in kɔnɔ a y'a lase a bɛɛ lajɛlen ma sabula n'i donna a bɛ fɔ de ko n'i bɛ don nin du in kɔnɔ ko donkan don a kɔni a y'a essayer k'a lase kɔɲɔmuso in ma kɔɲɔmuso in ko k'a ka sabali k'u tɛ ko kɛ ɲɔgɔnma ye n'a ma ɲɛ o bɛ tɛmɛ ale ni maa cɛ o kan ka tɛmɛ ale n'a furukɛ de cɛ ale furukɛ dun taalen ale buran de don a ka sabali nka a ma sɔn i b'a fɔ ko ala ka ko semaine in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ don dɔ kɔni nana sufɛla la funteni bɔra kosɛbɛ buramuso in ka da yɛlɛlen burankɛ in de ala minɛ ka don k'a bɛ taa buramuso in kama a kɔni taara a y'a essayer k'a bɛ bin a kan a kɔni a y'a la sabari buramuso fanga ka bon n'a fanga ye buramuso in kɔni y'a sama ka na n'a ye du kɛnɛ la u kɔni y'u kɛ ɲɔgɔn kan a ye burankɛ in ti kosɛbɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ti muso o muso n'i bɔra ka na ka n'i ɲɛ da kan ka na burankɛ in sɔrɔ muso in bolo bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka t'i da i ka so kɔnɔ o don kɔni a ye cɛba in ti k'a ti fo ka kunnafoni b'a fɔ f'a y'a bolo fa bɔgɔ la k'a k'a da in kɔnɔ a kɔni y'a ti kosɛbɛ ko ni o bɛɛ bannen buramuso kɔni taara don a ka so kɔnɔ cɛ bɛ cɛya kan fɔ la a seginna ka bɔ a kama tuguni ka n'i yɛrɛ d'a ma k'a ti fo k'a da bɛɛ kɛ joli ye o kɔni o kɛlenma a donna a ka so kɔnɔ ka taa dugu jɛlen maaw nana k'a fɔ k'u bɛna kumalasigi la nka muso in kɔni ale ma a sigi ni kuma ye dugu jɛra an balimamuso kɔni a y'a ka a bɛ se ka taa ni minɛn fɛn fɛn a y'o minɛn in bɛɛ lajɛlen ta ka taa a faso la nin kɔni de kɛra ganbi an kɛrɛfɛ wulakɔnɔdugu dɔ la an bɛ waati min na iko sisan d'accord nin de kɛra aw tulo ni aw garijɛgɛ ye kunnafoni telima ale sanfɛ nka o bɛ to so